Sin an teanga mícheart daoibh agus fáilte go Tulum! Táimid ag fanacht san óstán álainn seo leis an ardán seo leis na hammocks is gach rud le haghaidh ceithre oíche agus i rith ár n-am anseo tá sé ar intinn againn dul go dtí cúpla fothrach Máigheach eile, dul go dtí cenote eile agus féach timpeall na háite anseo i dTulum. So tar liom agus féachfaimid ar Tulum le chéile! Tháinig na Máighigh anseo agus thóg siad an cathair seo in aice leis an bhfarraige Chairib idir an tríú haois déag agus an cúigiú haois déag. So seo é ceann des na bailte is déanaí Máighigh atá anseo. Trádáil a bhí i gceist anseo, go háirithe trádáil obsidian agus toisc go raibh an áit seo chomh luachmhar thóg siad balla timpeall an bhaile chun na foghlaithe mara a choimeád amach. Níl aon rian den bhalla sin fágtha ach go fóill tá na fothraigh ann agus tá clú agus cáil ag baint leo agus leis na cenotes atá insan áit seo chomh maith. Shroiseamar Tulum aréir agus fuaireamar dinnéar álainn. Bhí milseog againn agus. cocktail is gach rud, bhí sé go haoibhinn ar fad agus deirtear go bhfuil an bia anseo chomh álainn, den scoth, so beidh mé ag taispeáint an bia daoibh chomh maith gan amhras! Ceart go leor gach éinne, conas atá sibh? Bhí lá saghas suimiúil againn go dtí anois. Cén t-am anois é? Tá sé, oh,

Ach ansin thiomáineamar go cúpla cenote agus leaids, bhí siad chomh costasach, an-chuid níos mó costasaí ná na cenotes atá i Valladolid nó Cancún nó aon áit eile agus cad é an ceann is saoire, bhí sé dhá chéad, an ea? Dhá chéad. Dhá chéad, sin deich euro an duine agus níor fhéach siad chomh iontach chomh maith. Ceapaim go bhfuil Tulum. An-chostasach ach gan réasún chun a bheith costasach, chun an fhírinne a rá. Agus tá a fhios agam gurb é seo an chéad lá lán anseo ach nílimid i ngrá leis an áit go fóill, caithfimid a rá. Ní cheapaim go bhfuil sé chomh sábháilte nó na háiteanna eile agus b'fhéidir gurb é sin toisc go bhfuil sé chomh turasóirí. Ó, tá duine ag druidim linn díreach anois. No gracias. Tá gach aoinne ag iarraidh rud a dhíol an t-am ar fad. Sin an t-aon rud. Rabhadh daoibh má tá sibh ag teacht anseo. So ansin bhí sé ar intinn againn dul chuig fothraigh máigigh eile atá sa bhaile, níos mó ná níos lú, agus nuair a thánamar go dtí an bóthar Tháinig an-chuid fear amach na treoraithe agus bhí siad ag seasamh os comhair an gluaisteáin agus ní raibh siad ag bogadh in aon chor agus bhí sé saghas scanrúil chun an fhírinne a rá. Bhí siad like tar liom tar liom tar liom agus just an iomarca a bhí ann agus ní rabhamar actually in ann dul tríd toisc go raibh an iomarca daoine ansin agus go raibh siad ag cur isteach go mór orainn so bheartaíomar chun é sin a scriosadh agus téigh anseo go dtí an trá ach féach ar an trá, seo é an trá poiblí, na cinn príobháideach tá siad chomh costasach, saghas club trá atá i gceist so tá an ceann seo saor in aisce ach tá an páirceáil deich euro, chomh costasach do Mexico agus mar a fheiceann tú tá an trá saghas. ait. Níl sé go hálainn.
Donn. Tá uisce donn agus tonnta donn ann. Ní maith liom. An-chuid feamainn freisin. An-chuid feamainn. Like, tá an gaineamh ceart go leor, tá sé bán, ach yeah, ní fhéachann sé go maith, níl, níl éinne ag snámh. Agus anois táimid i mbialann nó café éigint leis ár gcoconuts agus cúpla rud, líomanáid, cúpla rud eile. Just ag.

An chéad lá eile thiománamar 30 nóiméad ó thuaidh chun turas príobháideach snorcallú a dhéanamh in Akumal. Bhí praghas an-réasúnta air le daichead is a cúig euro an duine. Tá sé sabháilte dos na hainmhithe chomh maith toisc go caithfidh tú achar cúig méadar ar a laghad a choimeád uathu. Ina theannta sin, tá cosc ar ungadh gréine toisc go ndéanann sé damáiste don choiréal.
Bhuel Sarah, cad a cheap tú faoin snorcláil? Ach den scoth! Tá mé ag caoineadh! Tá áthas an domhain orm. Bhí mé ag caoineadh. Ó, bhí sé thar barr! den scoth. Féach ar an uisce sin! Agus chonaiceamar an-chuid ainmhí chomh maith. Chonaiceamar iasc agus na turtair, stingray, cad eile a chonaiceamar? Cad a cheap tú Emma? Ordóg suas? Ordóg suas, níl aon Ghaeilge in aon chor ag Emma bocht. Ach yeah, dochreidte lads, mholfainn é. mholfainn é cinnte má tá sibh ag teacht go Tulum, tar anseo go Akumal agus féach, níl aon feamainn ar an trá seo, tá sé foirfe! Agus anois tá trá príobháideach seo againn don lá so táimid chun ár scíth a ligint agus níos mó snámh a dhéanamh! Seo é an saol cailíní is buachaillí! Fuair trá taobh thiar dúinn. Saghas fiáin! Agus tá gaoth álainn againn, nílimid ag cur allais don chéad uair ar an dturas seo. Bhí sé naoi céim is fiche ar maidin so déarfainn go bhfuil sé like na tríocha íseal anois so níl sé ró-dhona in aon chor agus táimid ag tógáil ár cuid ama anseo ag an trá seo agus yeah, Tulum! Níl tú chomh dona, bhuel Akumal, ach yeah, níl tú, níl tú chomh dona in aon chor. Sláinte mo chailín!
Ceann de na nithe ab fhearr liom i dTulum ná cé chomh cóngarach do na fothraigh Máigheach ina bhfuil sé. Ar an tslí idir Valladolid agus Tulum thugamar cuairt ar Cobá.

Níl an méid oibre sin déanta air ach is maith liom sin, tá sé saghas fiáin anseo agus féachann sé chomh deas agus sean. Abair arís é, Éimear, cad é? Tá sé dochreidte! Tá sé dochreidte! Déarfainn go raibh an cluiche Mháighigh imeartha anseo chomh maith toisc go bhfuil. na cúil, cá bhfuil an ceann eile? na cúil sin againn anseo chomh maith, an cluiche nuair a mharaíodh an captaen des na bhuaiteoirí.

Tá sé seacht faoin gcéad is tríocha inniu. Ní fhéachann sé cosúil leis sin mar tá saghas scamall sa spéir ach tá sé chomh te agus chomh fliuch. Tá nócha faoin gcéad fliuch san aer inniu chomh maith so táimid just. báite, tá an-chuid siúlóid ag baint leis an áit seo. Táimid ag siúl timpeall na háite díreach, rud éigint faoi dhá chiliméadar, agus tá an-chuid taxi, tacsaí agus mar sin de, no gracias, tacsaí, timpeall na háite. Ach táimid ag siúl. toisc go bhfuil gaoth ann uaireanta, gaoth te ach fós gaoth agus tá an siúl go deas, fíor álainn leis na crainn agus mar sin de, tá tú in ann nádúr a chloisteáil, na héin difriúla agus mar sin de. Is dócha go bhfuil damháin alla timpeall na háite chomh maith. De réir dealraimh sé seo an áit a raibh na Máighigh ag féachaint ar na réaltaí agus an ghrian agus an ghealach chun an. féilire a dhéanamh toisc go raibh siad gafa le réalteolaíocht. Mar a fheiceann sibh tá sé saghas ard, níos airde ná aon rud eile go bhfacaimid go fóill. Seo daoibh an phríomhphirimid. Tá sé an-ard ar fad. Agus deirtear gur féidir leat dreapadóireacht a dhéanamh air go dtí an phaindéim, go dtí dhá nó trí bliain ó shin. Ach Ní cheapaim go aontaím le sin in ao'chor toisc gur féidir leat damáiste a dhéanamh air agus tá sé chomh álainn mar atá. Níl fonn orainn aon damáiste a dhéanamh air in ao'chor agus chomh maith leis sin féachann sé beagáinín dainséarach ach deirtear go bhfuil na radharcanna ón barr go haoibhinn agus gur féidir leat a fheiceáil i gcomhair 30 ciliméadar timpeall na háite so bheadh sin suimiúil ach ag an am céanna Tá sé foirfe mar atá.
Ina dhiaidh, chuamar go Cenote Choo-ha, an cenote ab fhearr liom sa cheantar ar fad. Bhí na haolchuisní agus na haolchoinnle dochreidte.
Tá frog sa leithreas. Sin é. Sin an méid.

agus tá siad taobh thiar dom anseo. N'fheadar an bhfuil sibh in ann é sin a fheiceáil go fóill ach beimid ag siúl tríothu i gcúpla nóiméad ar aon nós agus chomh maith leis sin, 'sé an áit chaomhnaithe seo an áit chaomhnacháin is mó sa stát seo, Quintana Roo. Tá sé 500 28,000 heicteár agus tá lagúin ann, tá lochanna de shaghas éigin, mangróvanna, n'fheadar cad é sé as Gaeilge, an-chuid ainmhithe, plandaí, so beimid ag féachaint timpeall na háite inniu. Thosaigh an áit seo mar áit chaomhnaithe i 1986 agus Sian nó Sian Ka'an ceapaim, Sian Ka'an an t-ainm atá air agus sa teanga Máighigh ciallaíonn sé sin slí isteach. go dtí an spéir. Tá an teanga an-difriúil ón Spáinnis agus tá sé i ngach áit anseo i Quintana Roo. So anois táimid ag druidim leis na fothraigh. Thosaigh an suíomh seo Muyil sa bhliain 300 roimh Chríost agus ba chathair an-thábhachtach é thart ar 250 AD agus ansin thart ar 600 AD ní raibh éinne anseo a thuilleadh, bhí sé ag dul i laghad, ach ina dhiaidh sé sin tógadh níos mó arís sa bhliain míle dhá chéad is a caoga agus thóg sé sin trí chéad bliain agus bhí an áit seo fós anseo nuair a tháinig na Spáinnigh anseo sa séú haois déag. Feictear dom ar aon nós nár tháinig na Spáinnigh anseo agus bhí na Máighigh fós anseo go dtí an naoú haois. déag fiú, agus gur chathair Mháigheach é seo le níos mó ná míle bliain, míle go leith i ndáiríre. Tá deich bpirimid san áireamh insan complex nó an áit seo, agus tháinig na Máighigh le chéile anseo chun ceiliúradh a bheith acu nó eachtraí ana-thábhachtach den phobal. An stíl atá ag na foirgnimh seo, tugtar an t-ainm Costa Oriental orthu, nó an stíl a bhaineann leis an gcósta oirthir anseo, agus míle bliain ó shín bhí an foirgneamh seo gorm. Samhlaigh é sin, mar tá sé go hálainn mar atá. Ach bhí sé gorm agus deirtear go bhfuil píosa gorm fágtha ach nílimse in ann é a fheiceáil inniu ar aon nós. Seo é an pirimid is mó anseo. Tá sé an-ard ar fad agus deirtear gurb é an pirimid is airde sa lárchósta anseo in Quintana Roo. Tá sé 17 méadar ar fad agus tugtar an t-ainm An Caisleán nó El Castillo air. Tógadh na structúirí seo idir 1250 agus 1550 AD agus thóg sé thart ar 300 bliain chun iad a dhéanamh i gceart mar seo. Tá an áit seo chomh ciúin. Is muidne na haon daoine anseo. Chomh fada is a bhfuil a fhios againn ar aon nós. Agus táimid i lár an jungle. Cad é jungle? Féach ar na crainn go léir. Déarfainn go bhfuil siad chomh sean chomh maith. Tugtar an t-ainm Sacbé ar an cosán seo agus ciallaíonn Sacbé cosán bán sa teanga Máigeach, Yucatec, an ceann atá ar siúl sa pháirt seo de Quintana Roo. Ciallaíonn sé sin go bhfuil cosán idir na fothraigh nó ón sibhialtacht amháin nó baile amháin go baile eile. An cosán seo, tógadh é leis na Máigigh so tá sé ana-shean agus is féidir linn é sin a fheiceáil chomh maith toisc go bhfuil préamh na gcrainn ag teacht amach as an gcosán agus tá sé saghas deacair chun a bheith ag siúl so táim chun féachaint ar an talamh anois agus gan a bheith ag féachaint ar an camera mar ní ba mhaith liom a bheith ag titim.

haoibhinn agus deirtear go bhfuil crogall agus n'fheadar cad eile ach cúpla ainmhí ar aon nós isteach ansin.
Bhí an deis againn bád a thógáil amach ar an loch agus na canálacha a thóg na Máigigh a fheiceáil ach bhí sé €50 an duine! Rinneamar eachtra an-chosúil leis i Rio Lagartos agus bhí sé caoga euro idir an ceathrar againn, so bheartaíomar nár bhfiú é. In ionad é sin, thiománamar go lár an dufair chun dul chuig cenote oscailte. Maith an cailín! Tá Emer ar fheabhas ar na bóithre!

Ceart go leor gach éinne, seo é ár n-oíche deireanach anseo i dTulum agus tá cúpla smaoineamh agam tar éis mo cheithre lá anseo. Ar dtús, bhí saghas ionadh orm faoi Tulum. Bhí fhios agam go raibh sé saghas spioradálach, lán de hippies agus bhí fhios agam go raibh sé lán de daoine atá ag fánaíocht go digiteach agus daoine a mbíonn ag déanamh físeanna cosúil liom féin ach, Ní raibh fhios agam cé chomh costasach is a raibh sé, agus toisc nach rabhas ag súil leis sin, bhí saghas díomá orm ar na cuid praghsanna agus mar sin de, go háirithe in aice leis an trá. Agus píosa comhairle daoibh, má tá sibh ag teacht anseo go Tulum, bí réidh dos na praghsanna, tá sé i bhfad níos costasaí ná Cancun, ach. Is fiú é, go háirithe má tá tú ag fanacht anseo i lár na cathrach, so Tulum Pueblo nó an chathair í féin, tá sé go hálainn. Tá an-chuid trusaitheoirí anseo. Tá mé i mo suí faoi láthair i m'óstán aoibhinn atá an-réasúnta ar fad. Tá an bia. cuíosach cosúil leis an mbaile ach tá sé fós níos lú ná an baile agus caithfidh mé a rá go bhfuil an bia céad fán gcéad, tá sé go haoibhinn. Tá meascán ann idir áiteanna le brunch, áiteanna nua-aimseartha atá ann dos na trusaitheoirí ach tá an bia sin you know bia véaganach agus mar sin de, tá sé den scoth, go hálainn ar fad agus ar an lámh eile ansin tá áiteanna. an-áitiúil anseo agus bhí béile aoibhinn againn in áit an-áitiúil agus bhíomar inár suí leis na daoine áitiúla. Ní raibh labhartha ach an Spáinnis agus bhí tacos go hálainn ar fad, na tacos is fearr, déarfainn, go dtí anois againn agus bhí sé chomh chomh saor. So tá meascán ann idir na daoine áitiúla agus na praghsanna sin agus na rudaí, na foirgnimh agus na bialainn, na heachtraí atá ar siúl dos na turasóirí agus tá fhios agam go bhfuil gach áit mar seo chun an fhírinne a rá ach feictear sé i bhfad níos mó anseo i dTulum. Déarfainn go bhfuil Tulum an-mhaith mar áit lárnach mar tá an-chuid rudaí timpeall Tulum agus is fiú dul amach you know tá an gluaisteán againn tá an t-ádh orainn ach is fiú é dul amach inniu bhíomar i Muyil agus bhí sé sin den chéad scoth ní raibh éinne eile timpeall na háite chun an fhírinne a rá agus inné bhíomar in Akumal bhí beagáinín níos mó turasóirí ansin ach bhí sé fós go hálainn ar fad má tá tú ag teacht anseo chun scíth a ligint agus muna bhfuil tú ar búiséad dian is áit foirfe é Tulum duit. So amárach táimid ag dul thar nais go Cancun arís agus beimid ag tabhairt cuairte de Playa del Carmen! So go dtí an chéad áit eile, slán go fóill!
Dia dhuit, a dhaoine óga!